pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu Khweze Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 june 2022 kuchoka ku blantyre kupita ku lilongwe akulu

aa kala ngati unachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene Ndine munthu wachimwemwe kwambiri kuti ndapezanso danga lokulemberani kalata. Inuyo achimwene anga okondeka. Kaya mukupeza bwanji tsiku la lero? Ife kuno kumudzi kwanu ku Nyasaland ayi ndithu masiku akupita amwene. Nabola moyo basi. Ndikudziwa kuti mukudzifunsa kuti ndiye mwati nabola moyo obwande? Eya, ndi mmene zikuyendera zinthu zake kwathu kuno, bola ndi moyo basi. Manyado pa nkhani zina ndi zinazo ndiye aa kudzaoneka kuti mm ayi, aulivutirapo achimwene. Leronso ndachita mwayi omwe aja a Khweze Buses ndi amene andigulira sitampa tsiku la lero. Ulendo wa pakati pa Blantyre, Lilongwe komanso Mzuzu kumasankha basi zokwera. Osamangokwera anamgogoda ena ake ayi ndithu ayi. Makono basi zodalirika ndi za Khweze basi achimwene. N'chifukwa chake wina aliyense kwathu kuno amakwera zimenezi. Leronso ndadzuka munthu wa mafunso ochuluka kwabasi. Numati ndikakhala numadzifunsa mafunso a zinthu zina zake zimene zikuchitika kwathu kuno. Numati ndikakhala numadzifunsa kuti kodi nchifukwa chani zakuti sizikuchitika kapena nchifukwa chani zakuti zikuchitika mwa mtundu uwu. Mutu umafika pondipweteka amwene ndi kulingalira. Kenaka numadziuza ndekha kuti aa amwene basi tizisiye tione zitha bwanji. Mpakana pano ndikumadzifunsa kuti n'chifukwa chani koma kwa kanthawi ndithu takhala tikuwaopseza anthu opanga katangale komanso kwa kanthawi ndithu takhala tili duu! Kwa nthawi yayitali takhala tikuopseza onse akuba ndalama zathu za misonkho kuti asamale kenakanso kwa nthawi ndithu kwakhala kuli zii! osaoneka chochitika chenicheni. kwa kanthawi ndithu kumauzidwa kuti ayi tagwira auje amaba ndalama za misonkho kenaka kuli zii osamaonekanso kuti nkhani imene ija yathera pati. Tikumakhalabe anthu odabwitsika kuti n'chifukwa chani ena ake angakhale zitadziwika bwino lomwe kuti machitachita awo pa nkhani ya ntchito kwathu kuno sali bwino. Ngakhale anthu ochuluka atayikapo mulomo kuti ndi mmene zinthu zake zikuyendera, auje akuyenera kuti apumitsidwe kaye pa ntchito. Ngakhale olamulawo atakhala kuti ndi munthu wamkulu amene, Koma anthu amasankha kukhala chete osachitapo kalikonse. Ena mpakana kunyozera chiganizo cha ena kumene. Ombudsman nkulamula kuti mmene zinthu zikuyendera apapa basi za ntchito sizikuyeneranso kukhala apoyi. Achotsedwe ntchito ndipo zikhale ngati ntchitoyo kunalibeko. Asapatsidwe kalikonse chifukwa sadalembedwe motsatira lamulo. Ayi ndithu! The Pangolini! katundu wa boma kumangoseka kuti iwe ndiye uti yonse iwe palibe amene angandisunthe ine ndiye zoonadi kuli chuu opanda kuchita naye masewera the pangolini kumachita kuchita mantha kuti tikangoyeserera kumugwira ameneyo ngati the pangolini ndiye kuti tiotcha manja Izi ndi zina mwa zinthu zimene ifeyo kuno kumudzi kwa Chafera Mthengo tikumakhala odabwitsika nazo achimwene, kuti koma kodi chikuchitika ndi chiyani? N'chifukwa chiyani zikumakhala zinthu zotivuta kuchita ziganizo? Komanso n'chifukwa chiyani kukachitika ziganizo palibe amene akumatsatira ziganizozo? Anthu akumangoziponyera kunkhongo. Chikumachitika ndi chiyani koma? Chilipo chinthu china chake chimene chikuchitika, achimwene, chimene mwina mwake ifeyo ndi ubwande wathuwu sitikudziwa. Koma chilichonse chimene chikuchitikacho, ndisaname, chikutiwonongera mbiri kwabasi. Ndalama za mliri wa kolona ndi kusakazidwa koopsa. Anthu ndi kudzidya ngati makata. Nkhani ndi kudziwika kuti ndalama zasakazidwa uku. Munthu wamkulu ndi kulusa kuti, Ayi! tipeza wina aliyenseyo amene adatola ngakhale wani tambala yathu adziwanso anthu ndikuomba m'manja kuti adziwanso masewera palibe koma amwene eti basi nkhani ija otolatolo aja ali phee akuti kaya zanu izo kazisaukani ife simungatipate ife eti nkhani ija ndikungothera momwemo opanda omangidwa chimenecho achimwene Ndi chimene chikumandidabwitsa kwabasi kuti kodi chikuchitika ndi chani kwathu kuno achimwene? Koma tikumakhaladi serious inu? Basi ndalama zathu za misonkho kungosowa ngati masuku ata oyankhapo kuti ayi koma zidatere komanso zidatere? Koma bwanji koma? Zikumapsetsa mtima pena pake kuti chikuchitika ndi chani koma? Komanso nchifukwa chani zuchitika moteromo? Lero lino nkhani ndiyi, anthu anatichita tintini, anatibera ndalama poyerayera za feteleza amwene simungakhulupirire kuti loko ndi mmodzi yemwe palibe amene wamangidwapo, aliyense ali phee! kwawo kudya nsima ndi ndiwo. Zomadzioneka ngati mwina mwakenso nkhani yake ndi nthano chabe amwene. Mpakana lero ngakhale pali umboni woti ndalama zathu zidatengedwa, awo amene adathandizira kutenga ndalamawo sanamangidwe. ngakhale mwina kutchulidwa kumene kuli zii anatichita two finger ndalama zathu kutibera ngati akuba a mu Limbe oti amabwera kudzakufunsa kuti mmafuna mugule chani mufuna mugule matilesi tadikira ndikambirane ndi wina wake mu shopumu akuthandizani mutenge ndalama zanuzo muzikulunge pa pepala ili kuti mmwenye wa musitoloyo abudu Asaone, koma mugula matilesi amenewa motchipha. Kenaka amadzabweranso kuti ah tabaa sungani kaye ndalamayi pabwino ndione kuti tichita bwanji. Ndiye podzati uone ndalama ija iye atapita umangozindikira wachekacheka mapepala a mukope ndi amene wakusiyira kamulu, ndalama watenga wapita nazo. Ndi zimene zidatichitikiratu ndi ife achimwene. Kubetsa ndalama poyerayera. Nkhani iyi achimwene, Ifeyo monga porofiti Bwande Bwantasa tumaona kuti zoona zake zenizeni za nkhaniyi sizinatuluke ayi. Nkhani siili mmene ikutulukira panomu ayi. Ndithu tumaona kuti kalipokalipo lilipo gawo lina lake la nkhaniyi limene likubisidwa, silinatuluke ayi. Koma nthawi ikakwana lituluka. Nkhani zonse zimene zikuchitika pakadali pano ndi chiphamaso chabe. Anthu amene achotsedwa ntchito aja ndi chiphamaso chabe. Koma zenizeni za nkhaniyi zilipo, zituluka, ndipo ndiposachedwapa. Amwene, ku Nyasaland ndi kokoma, mwamva inu? Chifukwa choti anthu samangidwa akalakwitsa, nkhani zimangozizira kuthera m'mazira, anthu akumamasuka osati sewero. Kusowetsa chimanga chimene amwene. Mathiraki ankhaninkhani kuwatuma mukasiye chimangachi cha Anyasa ku nkhokwe za boma mwamva? Eya! Uyo! Mathiraki kuthawa nacho chimanga. Ulendo nacho kukakhuthula chimanga kwina. Galimoto 14! 14 itu eti kumati ayi zasowa ndi chimanga komabe tapezako kaye imodzi zinazo 13 izo tikusakasaka koma zikuoneka kuti zidapita kwa anzathu pa tanzania apa koma zoona galimoto 13 ndi galimoto zambiri kwabasi loko potulukira kupita ku tanzania anthu okhala pa chipata cha dziko lino amati zikupita kuti Komanso zidayenda bwanji mmisewu yathu mpakana kukafika? Koma akuluakulu, ifeyo tilidi serious? Mitu yathu ili bwinobwino koma? Galimoto 14 zikuluzikulu zonyamula matumba 600 galimoto iliyonse. Basi, kungosowa ngati ninja basi zii! Tinene kuti zimenezi zikumangochitika? Madalaivala 14 onsewo anangoona zachitika basi onse kuti chimanga anyamula bwino bwino koma mmalo molunjika ku nkhokwe za boma galimoto yokha yokha ikulowera ulendo ku Tanzania? Zidangochitika zokha? Ayi dala! Tasanduka ka fuko konunkha kwabasi. Pakatipa timadandaulapo kuti ayi, kundende anthu sakudya, abale athu akuzunzika. Mungakhulupirire kuti omwewonso akalandira thandizo lina lililonse loti andende athandizikire, akumatapakonso pomwepo kukagulitsa? Chimanga chimene akamakagayitsa kuchigayo, komweko matumba ena ake akumakatsala, kumwera madzi, kenaka ndi kumanena kuti, Chakudya kundende kulibe, tithandizeni! Komatu izi ndi zakale amwene ayi zafika pena pake ndisaname. Kuba kwathu kwafika pomvetsa chisoni kwambiri. Mpaka ndayamba kumaganiza kuti koma inu mwati dziko lathuli sanalichititse pinyolo? Tikhoza kudzadabwatu kukubwera matchangalawise kutiuza kuti obwantasa kaya chokani talanda basi chinthuchi akulephera kutibwezera ndalama zathu anthuwa. zomvetsa chisoni kwabasi zimene zikuchitika amwene ndi atsogoleri athu zamanyazi kwabasi ujeni ndisamumvere wina wake akuti heyi tcherese yawo bwande heyi iyayi zayivuta heyi ayi ife nkhani za satanic ayi nkhani za satanic sitikupanga nawo mwamva hazenolo hazenolo ndiye kuti chani ndiye kuti chani zauthakati basi wina wake ne muswatu chimbama ine ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande kuda kunyasalande sunga mpenzi